faamaw ala k'u kɛ laadiri ye dɔnnibaw ala k'u siran ala ɲɛ
nafolotigiw ala k'u kɛ kariba ye
fantanw ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ an karamɔgɔw ya rabi ya alah ala k'u mɛn an bolo bani an bɛ jamana min na n'o ye mali ye ala k'a ɲɛmajɔ
ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye ala ka garisigɛ dan an ka jamana ma
maliden minnu bɔlen don n'u bɛ wali jamana ka hɛrɛ ɲini kosɔn ala ka hɛrɛ nɔgɔya u ma
u bɛ garisigɛ min nɔfɛ ala k'a di u ma ala m'anw kisira ala m'anw kɔlɔsira gɛrɛgɛrɛ dogolen ni bangenen ala b'a bɛɛ dɔn ala ka don n'a bɛɛ lajɛlen
an ka jamana ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye fasu ni basu minnu lara na n'u dalen don kaburu kɔnɔ ala ka hinɛ u la
ala ka yafa u ma ala k'an mɛn dugawu ni saraka bɔ l'u ye ni an yɛrɛw ta ci ɲɛ kɛ kɔ don min k'an ka kumakan laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala m'o kɛra ala k'o k'a ka alaya kosɔn ala k'o kɛ kira mɔdu ni kira tɔw kosɔn ala k'o kɛ an karamɔgɔ kama ala k'o kɛ an ka maabaw kama ala k'o k'a ka alaya yɛrɛ gundo kama sali ala muhamadin bani a balimakɛ ni a denkɛ n'a mɔdenkɛ n'a ka garibukɛnin mankan don nurudini alaji banjugu dunbiya Bamakɔ yirimajɔ a tɛ tɛbugu sɛsa sɛgɛnfsima
t fɔoni sisi bilalen kɔ ɲɛfɛ walima sɛti bilalen kɔ ɲɛfɛ sisan fɛ di disɛ sisan fɛ disɛ disɛ wali kelen sisan ka ka2sinsi
ban an bɛ sinsin ni alahu taala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala'a laban ala min bɛ ka sɔrɔ foyi tɛ yen ala min nana ni foyi ye wa ala min bɛ tila ka taa ni fɛn bɛɛ ye ka ala to a ka alaya la
fɛn kun tɛ yen kuma min bani ala kun man dɔgɔ fɛnw nani o ma to ala cayara wa fɛnw bɛ tila ka bɔ yen ɲɛnafin tɛ ala minɛ
Bani an bɛ kalan sinsin n'o ala tɔgɔ ye
ala min tɛ maa ka kalifa tiɲɛ mɔgɔ min kalifara ale ala la ala min tɛ maa jigi tigɛ maa min jigi dara ale ala kan ala min tɛ ban maa laminɛni ma maa min y'ale ala wele ala min bolo jɛnen don n'a ka hinɛ ye a ka jɔnw kan ala min ka hinɛ de kɔnna a ka lajaba ɲɛ ne kan bɛ o ala de ma n'i y'i yɛrɛ kalifa fɛn o fɛn ma bani o bɛ se k'i janfa wala o yɛrɛ bi dɛsɛ mɛ ala tɛ dɛsɛ wa ala t'i janfa an bɛ sɔli ka taa a ka danfɛnw kuntigiba ma ala min ye ɲɛmaaya da ka kɔmaaya da a ye min kɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka danfɛn bɛɛ la n'o ka d'a ye bɛɛ ye o kanu b'a la bɛɛ ye a b'o fɛ bɛɛ ye ale yɛrɛ b'o dɔn ni bɛɛ ye wa o yɛrɛ b'ale fɛ ni bɛɛ ye o ye jɔn de ye hasimiye madaniye kuresiye tahami urwatul wusqa a fɔra cɛ min ma ko najimu sakibu abudulayi den aminata ka bajo abul kasimu ko don fatimatu zahara fa anba n kan bɛ o de ma cɛ min ɲɔgɔn ma da yann'a ka na a bɛna don min a ɲɔgɔn kun t'a ɲɛ a tile kɔnɔ a ɲɔgɔn ma sɔrɔ yen a taalen a ma taa k'a ɲɔgɔnna to w'a ɲɔgɔnna tɛ fɔ a kɔ muso wɛrɛ tɛ cɛ min ɲɔgɔnna da i sen kan dutigi wɛrɛ tɛ cɛ min ɲɔgɔnna wolo i ka du kɔnɔ n kan bɛ o de ma misiri welelaw bɛ kili ka cɛ min tɔgɔ fɔ a tɔgɔ ma nege bɔ tɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bila a nɔ na ayi o tɛ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallama n kan bɛ o de ma ka nɛɛma ɲini ala fɛ ka kisi ɲini ala fɛ ka barika ɲini ala fɛ nin bɛɛ ye ala min da ye a k'o jiidi nin cɛba in kan

bani ala fora kaban o ye wajibi ye kira muhamadu foli tugura o la o yɛrɛ ye wajibi ye n'i y'a mɛn i ye ala dɔn dɔ de ye ala jira i la kana kɛ fitiriwale ye o ye jɔn ye kira muhamadu sallallahu alayhi wa sallam bani n'i ye kira yɛrɛ fo a bɛ wajibiya an kan minnu ye kira yɛrɛ jira an na an k'olu fo ala tɛ fitiriwale fɛ bali mɔgɔ ye kungo dɔn mɔgɔ min sabu la n'i y'i ka kungo bɔrɔ bonya n'o ta ye kungo sira bɛ tunun i na n'i y'i pan kunnandiya kunna k'i poro sabu kunna ala b'a fila bɛɛ tila i la an b'an karamɔgɔw fo jijɔ alimami ala ka lahara so sumaya a ye a den minnu bɛ golo kan karamɔgɔ gawusu karamɔgɔ kola ala k'a ɲɛ mɛn u la bani an ma ɲinan an ti ɲinan sɛki muhamɛdi ali sugule kɔ sinsani ala ka lahara so sumaya a ye a dɔgɔkɛ b'a ka golo kan n'o ye sɛki basiru sugule ye ala k'a ɲɛ mɛn a la bani an ti ɲinan mɔpti belebele kɔ sɛki muhamɛdi larabiyu jara ala ka lahara so sumaya a ye a ka golokansigi bɛ yen n'o ye sɛki safi ye an b'a fɔ a ye ko a jara an n'a dɔgɔ ala ka hɛrɛ kɛ an n'o ye bani an ka belebele balolen don asɛyidi sɛki serifu usumani madani hayidara belebele bɛ bankɔni na bamakɔ yan ala k'a ɲɛ mɛn a la a ka denbaya ala k'o k'a sago ye ala k'o k'a ka alaya kama bani an ma ɲinan wa an tɛ ɲinan an ka belebele kɔ n'o ye sɛki alihaji musa karabɛnta belebele balolen don an bolo bamakɔ falajɛ solola ala k'a ɲɛ mɛn a la morikɛ min bɛ k'a d'an ma wa a ma sɛgɛn bani ne bɛ ka minnu tɔgɔ fɔ walayi ala kana an k'u ma fitiriwale ye an yɛrɛ fa bi an tɛ ɲinan kɔ alaji umaru dunbiya ɲamakɔrɔ an b'a fɔ an bɛ dugawu ɲini o fɛ tariman faamu ni ala bani mɔgɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn a tɛ ala ta dɔn an ma ɲinan dɛmɛbaa si kɔ bani bi wala dabi jumɛn nka garibu kalan don belebelew bi ka k'an lamɛn an ka alimami baw an ka dɔnnibaa baw n'i ko n ko belebele ninnu b'a dɔn a bɔra yɔrɔ min la tariman faamuden an b'u bɛɛ fo an ye maa caman ka cikanw sɔrɔ dugawu ɲini siratigɛw kan bani waati min bɛ yen hmm. ne silamɛ ka k'i janto ah. o ala wele la dugaw ye dugaw de ye bani i janto a la n y'a f'i ye kana tulonkɛ dugaw la kana tulonkɛ dugaw la dɛ kira sallallahu alaihi wa sallama a n'a ka kiraya ala ko a ma wallahu yaasimuka mina nasi mɛ nin bɛɛ n'a ta kira tun bɛ dugawu kɛ wulibali lɔ dɛ kira ma tulonkɛ dugawu la a ma ban dugawu ma wa kira tun bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ mɔdenw ye hasan ni huseyini a ye dɔnnibaaw ɲininka a la. don dɔ kira y'a to juma seli la a tɔgɔ ye di juma kutuba la minibari la ka hasani sigi a kinin sen kan ka huseyini sigi a numan sen kan k'a bolo fila kɛ k'u fila bɛɛ minɛ u kaman kungolo ma ni k'a fɔ silamɛw ye a ye fara an kan an ka dugaw kɛ n mɔdenw ye e dangatɔnin banna dugaw ma k'o ye limaniya ye peut-être o bɛ k'i yɛrɛ ka limaniya dilanlen ye mais ala mago bɛ limaniya min kɔni na ala m'o di e ma ala y'o di cɛ min ma e tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ o kan tari i ma n faamu ni e tɛ se ka limaniya dɔ créer ka tɛmɛ ala kira ta kan n'o kɛra min ye o y'i yɛrɛ ta ye wala bani i janto dugaw la nabi ɲuman si tɛ yen ala ka nabi ɲumanba fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ ye dugaw kɛ ala ka nabi ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ ye dugaw kɛ bani aa kana kolon k'a la i bɛ waati waati la i janto a la n bɛ ala ka nabi ɲuman dɔ ka dugaw nabi ɲumanw na fɔlɔ ye jɔnni ye an fa adama adama ye dugawu kɛ a ye kuranɛ dayɛlɛ a k'a filɛ an fa adama ye ala wele aa kuma min na ni o ye setanɛ sera a n'a muso hawa u la ala k'u kana jiriden min dun alijinɛ na n'u y'o dun u jiginna dugukolo kan kuma kuntala surunya na bani u jiginnen dugukolo kan est-ce que adama sigira k'a bolo d'a sen kan parce que ala ko a kana min kɛ o kɛra kaban u ye ala sɔsɔ mais est-ce que u b'u sigi ten ni parce que k'olu ye ala sɔsɔ u bɛ sigi ten yan jɔn ye jɔn de ye ala yɛrɛ ye ala de ye. ni jɔn filila i n'i ma cɛ e bɛ sigi ka halaki kɔnɔ ayi n'i sigira ka halaki kɔnɔ i m'i yɛrɛ dɔn i ma ala dɔn jɔn bɛ fili n'i filila adama kuma min na a filila a ka baara kɛra mun ye a ko rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ya anw tigi ala innana zalamna anfusana ala i k'a dɔn anw y'an yɛrɛ tɔɲɔ dɛ an kun bɛ alijinɛ kɔnɔ baara tɛ foyi tɛ yen k'a dun dama kɔ k'a min dama kɔ an tɛ sɔsɔ an tɛ dɔgɔya pɛrɛn tɛ k'an kun na an tɛ sara bɔ a la mais ala i ye tana kelen min jira n'o ye jiri kelen de dama de dunni ye setanɛ sera an na an y'o dun wa ala an y'an yɛrɛ tɔɲɔ an nana an yɛrɛ bila diɲɛ baara kolon ni diɲɛ tile bilen kɔrɔ yan bana bɛ yan de bana kun tɛ alijɛnɛ na saya bɛ yan de saya kun tɛ tɔɔrɔ bɛ yan de tɔɔrɔ kun de degun bɛ yan de degun kun de mɛ ala anw bɔli o nɛɛma la ka na an bila diɲɛ nɛɛma bandani kɔnɔ ala e nɔ tɛ dɛ i ma baga an ma ala anw de y'an yɛrɛ tɔɲɔ zalamna anfusana ala an y'an yɛrɛ tɔɲɔ de wa in lam tagfir lana nka ala ni e ma yafa anw ma wa tarhamna Ala ka tila ka hinɛ an na lanakunanna minal khasirin wa ala anw bɛ kɛ maa ye min perdira nin ye adama ka dugawu ye nabilahi ibrahima min ye alikaba jɔ ibrahima min ye ali silamɛw yɛrɛ tɔgɔ da ko silamɛya k'a fɔ i da la ko silamɛ silamɛ nabilahi ibrahima de y'a daminɛ o ibrahima yɔrɔ ni i bɛ ka k'i disi bugɔ ni silamɛya min ye cɛ min ye silamɛya tɔgɔ da i la ni ala yɛrɛ y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko ibrahima de ye aw tɔgɔ da ko silamɛya o ibrahima ma sigi ten a ye dugawu kɛ rabbi ij'alni muqima salat wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a nin dugawu ka ɲi bani yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ u ka dugawu ti minɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin dugawu kala bani shɛfili witiri n'i tilara shɛfili witiri sali la i bɛ nin dugawu kala bani k'i to a kan kafiri tɛ bɔ i si la Dulɔminna tɛ bɔ i si la zon tɛ bɔ i bɔnnaw la dangaden tɛ bɔ i bɔnna na maa tɛ bɔ i bɔnna na fɛn fɛn bɛ bɔ i la ala b'a bɛɛ kɛ silamɛ ye nabila ibrahima ka dugawu i janto a la tari ma faamu de rabbi ij'alni muqima salata wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a n'i b'a dugawu kalan mɔgɔ dɔw fana bɛ i b'a sɔrɔ a fari fagalen don seli la seli fari foni tɛ ale la fiyewu seli waati o seli waati i b'a sɔrɔ a fari fagalen don n'i bɛ nin dugawu kalan waati bɛɛ bani Ala bɛ seli fari foni d'i ma. N'i bɛ nin dugawu kala zuriya ɲuman bɔnna ɲuman ala b'i bɔnnaw kɛ maa ɲumanw ye i bɔnna ti kɛ kolo ye wa ala t'i da o dama ma k'i to nin dugawu kalani na bani ala b'i da kɔnɔ dugawu bɛɛ minɛ n'i ko n ko dɔrɔn ala bɛ sɔn a ma nabi ɲuman dɔ tɛmɛna ko nabilahi yunus a ka mɔgɔw y'a minɛ k'a fili ji la jɛgɛ dɔ y'a kunu n'o ye salen ye salenba in y'a kunu a degunnen bɛ ji jukɔrɔ dibi saba cɛ la ji jukɔrɔ dibi jɛgɛ kɔnɔ dibi ani n b'a kɛ di kamanagan o ye dibiba ye mɛ nabilahi yunusu a mɛnna ka mɛn bɔcogo si t'a la Sɛdina jibirila nana a ma jɛgɛ kɔnɔ yan k'i b'i fɛ ka bɔ a ko ɔhɔ a ko n b'i kala dugawu dɔ la n'i y'o kala ala b'i bɔ ɛ a ko jibirila ma ko dugawu bɛ yen jibirila ko a bɛ yen a ko ala wele sa n bɛ fɛ k'a jira i la ka n'i yɛrɛ to ala ka latigɛ bolo sa ala tun bɛ fɛ ka nin k'i la ala y'o k'i la ka n'i yɛrɛ to o bolo o tɛ limaniya ye ala deli a k'a bɔ i kan ninnu ye ala ka kiraw de ye nabi ɲumanw don Jibirila ko a ma ko n bɛ dugawu dɔ f'i ye n'i y'o fɔ Ala b'i bɔ nin kamanagan saba bɛɛ la a k'o ye jumɛn ye a ko i b'a fɔ la ilaha illa anta subuhanaka inni kuntu mina zalimin kuranɛ de ye nin dugawu fɔ nabilahi yunusu a tun bɛ to ka nin dugawu de kala la ilaha illa anta subuhanaka inni kuntu mina zalimin bani diɲɛ kamanagan o kamanagan n'a b'i la i bɛ ni kɛmɛ saba ni tan ni saba wurudi mɛ dɔnnibaw ka faamu na ko n'i bɛ nin dugawu wurudi sɔn ko a ɲininen don i fɛ a sɛgɛrɛma yɔrɔ in min ye i k'a kɛ dibi la kan'a kɛ yelen kɔrɔ ni kuran yelen bɛ yen i bɛ kuran faga ni lanpan de b'i ka so kɔnɔ lanpan faga bani ni kɛmɛ saba ni tan ni saba diɲɛ kamanagan o kamanagan b'i kan n'i nɔrɔla nin dugawu la ala b'i bɔ a la nabilahi ayuba nabilahi ayuba hmm. ale de banana bana la min juguyara kosɛbɛ fo k'a farikolo toli ni dimɔgɔ kun sigira ayuba la a toli kojugu dimɔgɔ tɛ se ka bɔ a la ka ntumu don a ɲɛnama la fo dugumɔgɔ banna a la ala mɛ a y'i kɛ cogo di ɛsikɛ a y'i to bana in bolo di k'o ye limaniya ye la jɔnni y'a bana mɛ ala de y'a bana ala ka kira de don ala ka nabi ɲuman de don mɛ o bɛɛ n'a ta a ye ala wele a ko a rabbi inni masani masani duru wa anta arahamu rahimin rabbi inni masani duru wa anta arahamu rahimin bani to i ka nin dugawu kala n'i taara banabaatɔ filɛ banabaatɔ n'i taara filɛ dɔnnibaaw ko k'i b'i tɛgɛ da banabaatɔ fari kan a fari yɔrɔ yɔrɔ i b'i bolo da a fari kan ka nin dugawu kala ala bɛ bana tɔɔrɔ min b'a kan hali n'a tun ka kan ka sa ala t'a bali saya la dɛ mɛ tɔɔrɔ min ni dimi min kɔni b'a kan bana in na ko ala b'o ta k'o bɔ a kan e, e janto a la dɛ dugawu ye tiɲɛ ye dɛ bani walahi dugawu ye tiɲɛ ye mm. eh, nabilahi yusuf i ye yusufu kɔni komi ala ye sura dɔ tɔgɔ da kuranɛ kɔnɔ suratu yusufu nabilahi yusufu a balimaw banna na seitanɛ tulonkɛninw na ka yusufu minɛ a fa bolo k'a nɛgɛn nɛgɛn ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ mɛ taamaden dɔw y'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka taa feere jamana wɛrɛ masakɛ ma misira mɛ nabilahi yusufu tun bɛ dugawu jumɛn kɛ n'a ka ko laban taara kɛ masaya ye a bolo bani e min b'a la ko fɛn t'i bolo cogo t'i bolo e k'i janto nin dugawu la bani i b'a fɔ ko nabilahi yusufu tun bɛ ala wele min na se dɔnnibaw ma o b'a sɛbɛn ka d'i ma dɔnnibagaw ko ko n'i bɔtɔ don ka taa tunga fɛ i bɛna taa nafolo ɲini walima i bɛna taa dɔnni ɲini walima sadiri i bɛna bɔ dugu dɔ la i bɛ taa dugu wɛrɛ i bɛna taa yɔrɔ dɔ la bani i b'a fɛ n'i taara ala k'i bɛn maa ɲumanw ma ala k'i ni maa ɲumanw bɛn kabini faamaw la sira la kabini n'i sera o dugu in yɛrɛ la ala ka sababu ɲumanw dayɛlɛ i ye sira fɛ fo ka t'i se dugu in na ko ni mɔgɔ min ye yusufu ka nin dugawu kalan

tawafani musliman wa alihikini bi salihin bani i bɛ dɔnnibaa dɔ ɲini min bɛ se ka nin sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ k'a nasi bɔ k'a d'i ma bani n'i bɛna bɔ da fɛ i b'i ko a la k'i ka finiw don mɛ n'i bɔra i tɛ segin ka don so kɔnɔ bilen tari m'a faamu n'i kora a la dɔrɔn o y'i bɔlen ye bani i bɛna taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i y'i ko a la siɲɛ kelen ka bɔ i kun dalen don yɔrɔ min kan kabiri i bɔ yɔrɔ la ala b'i ni maa ɲumanw ni sababu ɲumanw de bɛn i bɛn'a ye kabiri mɔbili kɔnɔ ala b'i ni maa ɲuman dɔ bɛn yen fɔlɔ ni avion kɔnɔna don ala bɛ sababu ɲuman bɛn i ma mɔbili avion kɔnɔ i bɛ taa jamana min fana na ala bɛ tila ka maa ɲuman kɛ k'i kunbɛn i bɛ taa yɔrɔ min bani ala bɛ hɛrɛ dayɛlɛ i ye ni sababu ɲuman ye bani mɔgɔ bɛ diɲɛ fɛn fɛn nɔfɛ sababu ɲuman de ka d'a bɛɛ ye karisa ye faama ye sababu ɲuman de y'a d'a ma karisa ye faantan ye sababu dɔ nɔ don tari m'a faamu wa bani i janto nin dugawu la i yɛrɛ ka to k'a kalan hali sɔgɔmada fɛ n'i bɛna bɔ i ka da fɛ n'i tora ka nin dugawu kalan i bɔtɔ o tile mumɛ bɛɛ kɔnɔ fɛn fɛn ye sababu jugu i m'a ye ala bɛ don i n'a cɛ alahuma anta waliyi fi dunya wal akhira tawafani musliman wa alhikini bi salihina k'i to a dugawu kalan ala b'i ni maa ɲumanw bɛn kuma bɛɛ tari m'a faamu ne nabi lahi nuhu o de ye awalul mursalina ye an fa adama ye nabi ɲuman fɔlɔ ye mais adama tɛ kira fɔlɔ ye dɛ kira fɔlɔ fɔlɔ ye nabi lahi nuhu ye tari m'a faamu de nabi lahi nuhu o fana ka dugawu bɛ a rabi ighfir li wali walidaya wali man dakala beyiti muminan wal muminina wal muminati nin ye nabi lahi nuhu ka dugawu ye bani n'i bɛ nin dugawu fana kalan ala bɛ yafa e yɛrɛ ma e min bɛ k'a kalan ala bɛ yafa i bangebaa fila ma ala bɛ tila ka mumini cɛman n'a musoman ala bɛ hinɛ se a bɛɛ ma mɛlɛkɛw bolo bɛ taa fɔ silamɛ su bɛɛ ye ko karisa ko ka nin hinɛ se aw ma karisa ka foli don ka s'a ma karisa ka hinɛ don ka s'a ma wa mumini silamɛ su silamɛ su salen don ko a bɛɛ bɛ dugawu kɛ e ye n'i bɛ nin dugawu kalan tari m'a faamu de nabi lahi musa ka dugawu bɛ tuma min na ala ko a ma ko a ka taa firawuna fɛ izhabu ila firawuna inahu taga ala ko musa taa firawuna ma a yadara a ye dansagon walew kɛ taa ne ala ka alaya ɲɛfɔ a ye ko a ka sabali a k'a yɛrɛ dɔn jɔn ye k'a ka tɔɔrɔ n'a ka degun wili ka bɔ bani israɛlakaw kan nabi lahi musa b'a dɔn o don musa ye maa ye dagaran don a nɛn ka girin a da a bɛ sigi sigi nabi lahi musa ye dugawu jumɛn kɛ bien vrai que ala de y'ale bila ci la mais est-ce qu'a taara ten ayi a ma taa ten a ye ala wele a ko a rabi israh li sadri wa yasir li amri wahalul ukdata min lisani yafkahu kawli sari min ninnu d'i ma munna bani a bɛ mɔgɔ dɔw de ɲɛna ko limaniya de ye ka seli ka sun k'i bila ten ala mana min kɛ a ka ɲi ma faalahu jalil fahuwa jamil nin ye tiɲɛ ye koyi mais ala wele yɛrɛ ye limaniya dɔ de ye aduwa huwal ibada ka ala yɛrɛ wele i ka ɲininfɛn la i ka kanufɛn la ani tɔɔrɔ min bɛ yen ni ala y'o da i kan ka ala wele ala k'o ta ka bɔ i kan bani o ye limaniya dɔ ye o ye ala bato dɔ de ye mais ala ka latigɛ ka da e kan ala y'e kɛ banabaatɔ ye k'i sigi ten n bɛ to ala i y'o fɔ mɔgɔw de n'o tɛ i bɛ ka furakisɛ kunun tari ma faamu de ɛ ni limaniya don e bɛ avion kɔnɔ ka taa Tunisie mun ɲini ye k'e bɛ taa i ka analyse la i don ko dɔgɔtɔrɔso la mais peut-être i ban ye don farafinw de ta la yan aw kana daga don dɛ e kana baga siri a cɛ la a ye sɛbɛnden bɔ a kun olu ye musirikuya ye n terikɛ sabali balimakɛ kana to ka nin lagalagatɔya kan ka don i kunkolo la dɛ i nɛgɛntɔ don walahi a bɛ k'i nɛgɛn de ale min b'a fɔ e ɲɛna k' e kana sɛbɛn bila e kun ko o tɛ bɛn ko n'i ye sɛbɛn bila i kun k'o ye i jigi dalen ye fɛn wɛrɛ kan walima n'i ye baga siri i cɛ la k'o y'i jigi dalen ye fɛn wɛrɛ kan k'o tɛ silamɛya ye o ye musirikuya ye ko en tant que silamɛ silamɛ jigi t'i da foyi kan ni ala tɛ silamɛ jigi bɛ da ala de kan aa n balimakɛ n y'i ka kuma faamu kosɛbɛ e ko ko silamɛ jigi bɛ da ala de kan jigi tɛ da fɛn wɛrɛ kan d'accord baasi tɛ mais e ka butigi min bɛ suguba la o ni e bɛ na so e bɛ gogoro don o la k'a sɔgɔ e jigi da ala kan bilen yan abada ka gogoro to yen ah mais nka e bɛ gogoro hali n'i ɲinana a sɔgɔli kɔ ka sira minɛ ka taa so i se kuma i ka kare kun na n'i hakili nana na n'u y'i wele e eh, karisa e eh, cɛ a kɛra di i ka butigi ma sɔgɔ dɛ e ɲinana ah. a fɔ ko e eh, ko n jigi bɛ ala kan yala bi mais nk'e bɛ segin ni gogoro ye ka taa gogoro don a la e jigi ma da ala kan maa ma ye gogoro don i ka butigi da la i jigi ma da ala kan e jigi dara gogoro kan ye dɛ tari ma faamu de ala k'a ɲɛ ka d'an ma.
Nurudin ni fɛn min banna tali ma ka ban fofoli ma karanga bɛ jɔ o ko koori k'aw bila diinɛ nɔɔrɔ karanga kɔnɔ k'aw lakana ni alikurani bonya ye a ye alhaji banjugu dunbiya sɛgɛrɛ diinɛ karamɔgɔba ka aw dɛmɛ fo aw yɛrɛ ka kɛ maa wɛrɛ dɛmɛbaaw ye laji banjugu dunbiya y'o gafe sɛbɛn ko diinɛ danbe cɛbaw ka gundo tangalenw n'i y'o sɔrɔ i farala moribaw kan fɛn min ye san don dumanw ye furu ɲɔgɔn ka ɲɔgɔnbɔ kotɔ la ka filɛli kɛ i yɛrɛ ye nin bɛɛ ɲɛfɔ bɛ livre in kɔnɔ arabu ni faransɛ la ka tugu o la latifu sɛbɛnden bɛ yen mago bɛɛ dila sɛbɛn duguta jago kalan furu denko bolomafɛnko baarako maa mago min bɛ i la tanu a tanu dilanna ye ni alikurani ko di ye fura ye sufi mori ye di labɛn ni alahu dugulen tɔgɔw ye bana kɛɲɛkɛ bana sidɔnbali donkɔnɔ bilakɔnɔ tonkɔnɔ k'a bɛɛ da walo o di filɛ ni garijɛgɛ ko don aw ye dalukaramɔgɔ ɲɛ sɔrɔ dayɛlɛ wusulan b'a bolo gundobɔrɔtɛ tɛ nka a ye dɔ kuma bɔ ni ko yɛrɛ ka sigifɛn jugu ni mɔgɔ jugu kɛlɛ ka sirijugu kɔrɔw tigɛ kabi bɔnmuna fo bi ani ka kuraw bali yanni ɲɛw tuguli cɛ jidi ka sabati kelen gwatigɛ ka kisi masada don ka yɛrɛ ɲɛnamini to a k'i to gulɔ fara dɔrɔgu kan o nasi dumanw bɛ a min ko kelen bɛɛ ka kunnafɛn gwɛn ka kunkolodimi gɛlɛn wuli latifu mari ka fo ka siyɔrɔ wasa kɛ i nafala ye don bɛɛ a min ɛlaji banjugu dunbiya sabu ala m'o kɛra n'aw sera atetebugu 759 logement sugu fiyɛ tilebin bolo la a bɛ mali jɔnjɔn ye so bili kan wele fɔn 66 20 17 17 76 20 17 17

ala k'an bɛɛ sawaba babali wala bɛ fɛ ka min f'i ye kana to maa k'i nɛgɛn n'o ye parce que mɔgɔw ma fɛn dɔw faamuya silamɛya kɔnɔna na c'est-à-dire kira sallallahu alaihi wa sallam dɔ bɛn'a fɔ e ye wafi ye kira ye nin kɛ yan kira m'a kɛ kira ma fɛn caman kɛ n balimakɛ o kɛli tɛ haramu ye koyi walahi kira ma fɛn min kɛ n'a sɔrɔ kira ka ma fɛn fɛn kɛ k'o de bɛɛ ye haramu ye n balimakɛ haramu bɛ caya dɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka ko kira ka misiri kɔnɔ ko tapi tun bɛ yen kira tun bɛ seli tapi kan de a y'u ɲininka a tun bɛ seli tapi min kan k'u k'o kulɔri f'i ye kira ka misiri kɔnɔ a kun bɛ seli bɛlɛ de kan bɛlɛ ba ba ba bɛlɛ ɲaaminen gravier cɛncɛn ɛ tapi fɛnsɛnlen don e ka misiri kɔnɔ e bɛ ka ka seli n'o ye ɲininkali kɛ dɛ ko kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko kira ye kurusi don ko joli kurusi u ɲininka o la ko kira ye kurusi pantalon bɛ e la e vɛselen don semisi bɛ e la karavati b'i kan la kira y'o kɛ de. mɔnturu min balannen filɛ e ka misiri kɔnɔ i bɛ ka ka lɛrɛ lajɛ a la ka sɔrɔ ka taa misiri wele kira ye mɔnturu dulon wa e bɛ ka gaba mikoro la mikoro tun bɛ kira fɛ yen kira kumana mikoro la la ilaha illallah mɛ nin ye balawu de ye a ye ɲininkali kɛ ko kira sallallahu alaihi wa sallam tuma min na a balolen don ko alikaaba min filɛ nin ye ko fini finma min birilen filɛ alikaaba kan ni kuranɛ aya sɛbɛnnen don k'a lakooli ko jɔnni y'a sɛbɛn ko est-ce que kira y'a sɛbɛn kira ye sɛbɛnni kɛ alikaaba kan n'an bɛna alikaba tawafuli daminɛ tɛrɛn min cilen don dugu ma karo kan yen maka ɲininkali kɛ ko jɔnni y'o tɛrɛn ci ko kira y'o ci ya an bɛ ka boli karo min kan maka kira ye karo da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kira kaburu bɛ madina yɔrɔ min na so min jɔlen filɛ kira kaburu kunna ka pɛntiri vɛrɛti gosi a sanfɛ ɲininkali kɛ ko est-ce que kira de ye pɛntiri vɛrɛti in fɔ mɔgɔw ye ko ni n sara k'a ye pɛntiri vɛrɛti kɛ n kaburu kan est-ce que kira y'o fɔ mɔgɔw ye ee agence de voyage b'e bolo i bɛ ka mɔgɔw doni ka taa maka kira ye agence créé kira ka agence tɔgɔ kun ye jumɛn ye a ye sabali sa silamɛw c'est-à-dire ni min ti bɛn i ma o ti bɛn e de ma d'accord mais o n'o ti bɛn silamɛya ma o ye nkalon de ye mɔgɔnifin mana kɛ cogo cogo fɛn dɔ tɛ bɛn mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a tɛ furakisɛ fɛ a naturellement n'ale taara furakisɛ man d'a ye mais n'a siro bɛ sɔrɔ o de ka d'ale mais est ce que n'o tigi ko furakisɛ ma a ye nkalon tigɛ. dɔ fana bɛ yen siro man d'a ye furakisɛ de ka d'a ye dɔ bɛ yen ale bɛ siran pikiri de ɲɛ o de man d'ale ye dɔ bɛ yen ale tɛ sɔrɔmu de fɛ mais o n'o ye haramu ye o ye nkalon de ye ne tɛ nin fɛ d'accord han tari m'a faamu de o kuma na n bɛ fɛ ka min f'i ye i janto la han n'i taara fugulan feere yɔrɔ fugulan mɔdɛli cayalen don dɛ ɔ kira ka fugulan kun ye jumɛn ye. fugulanin min sabanen don e tenbaranin kan k'a tɔnin sama ka t'i tɔn kɔfɛ ka kunsiginin sama sama ka bɔ a fɛ o kun ye kira ta ye de a ye kira ka fugulan tɔgɔ fɔ an ye k'o mɔdɛli ɲɛfɔ an ye i janto nin yɔrɔ ninnu na n balimakɛ u kan'i tromper o kuma na i janto dugawu la bani kira yɛrɛ salalahu alayihi wa salamu kira yɛrɛ ka dugawu bɛ yen nabi layi suwayibu ta ye jumɛn ye arabana iftaha bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin c'est-à-dire n bɛ ka ɲini dugawu fɛn fɛn d'i ma n ma mɔgɔw ka dugawu d'i ma fɔlɔ dɛ ayi nin ye kuranɛ yɛrɛ ye dugawu nabi ɲuman minnu ye ala deli ni ala y'o nabi ɲumanw ka dugawu ɲɛfɔ ala kira ye n bɛ ka k'o de f'i ye ten tari m'a faamu nabi suwayibu ye ala wele min na arabana iftaha bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin nin dugawu ka ɲi dɛ bani aa latifu morikɛ gɛlɛya mana bonya i wa cogo o cogo ɔ n'i tora ka nin dugawu kalan ayiwa ala bi fatihu k'i ye i tiɲɛ dɛ ala bɛ dayɛlɛli k'i ye kosɛbɛ i janto o la ɲinimɛ jango an bɛ kalo min na sisan naamu lahɔrɔma kalo kosɛbɛ kuranɛ ye lahɔrɔma kalo minnu fɔ ɔ i janto o la kana tulon k'o la i tiɲɛ i bɛ se ka tile hakɛ min sun n balimakɛ kana mɔgɔw lamɛn i ka sun kɛ dɔ bɛ na f'i ye ko non ko a kana sun mais mɔgɔ minnu b'a fɔ ko c'est-à-dire est ce que silamɛ kodɔnna e ka kan ka mɔgɔ bali alabato la ala kira m'a kɛ ala kira m'a kɛ balimakɛ a ye sabali muso joli tun bɛ ala kira bolo a joli bɛ yɛrɛ bolo kira ye muso hakɛ min ta ne bɛ kira ka kɛlen bɛɛ ladege o tuma e ka kira ye muso hakɛ min ta ne t'o da f'i ye komi i yɛrɛ b'o da dɔn kaban o tuma e k'o ta an k'a lajɛ a ye dɔnnibaw ɲininka kira ka taafe siri de kun ka ca ani ka birifiniba da ɛ kurusi bɛ e la i bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka alakira ta kɛ i yɛrɛ tɛ kurusi bɔ sa i ka taafe siri foti sigilen don e ka salon kɔnɔ foti o sigilen don e ka salon kɔnɔ u ye kira musow ɲininka kira furumuso kelen kelen bɛɛ sɔnna a ma ko dilan o dilan n'o dilan kundamana ka jan ni sibiri ɲɛ kelen ye ko kira ma da o kan c'est à dire kira bɛ si dilan min kan kira ka si dilan a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma si dilan kan dilan min a épaisseur ka jan ni sibiri ɲɛ kelen ye ko kira ma da o kan su kelen ka si a kan. ɛ n balimakɛ waa kɛmɛ ni kɔ li bɛ e ka so kɔnɔ e bɛ tila ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka na ni ala bato mais ni mɔgɔ min ko ne bɛ san bɛɛ sun silamɛya ye sun minnu haramuya silamɛya ye olu da fɔ ka san bɛɛ sun i tɛ tile kelen bila o ye haramu ye silamɛya kɔnɔ selinincini don o sunni o ye haramu ye seliba don o sunni o ye haramu ye tarimafa wuli silamɛw ni kafiriw u gilisɛ don ɲɔgɔn na k'u goroba ɲɔgɔn na kɛlɛ bilennen ba bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ bilennen don nin waati kɔnɔ a bɛ ɲini aw fɛ silamɛw kana sun parce que munna i fanga kana dɔgɔya silamɛya ye sun minnu bali ninnu ɲɔgɔn don mais o kɔfɛ ni mɔgɔ min ko ne bɛ sun don o don kira sallallahu alaihi wasallam a ko khayra siyamu siyamu dawud ko sun na ɲuman ye nabi lahi dawuda ka sun ye ko nabi dawuda kun kɛra mɔgɔ ye a kun bɛ sun don dɔw la a bɛ dumuni kɛ waati dɔw la mais est ce que ani kira ko ko o ye haramu ye est ce que o ye kelen ye a kana kira ka kumaw yɛlɛma. kira ko nabi dawuda ka sun ye sun na ɲuman ye kira sallallahu alayhi wa sallama a ko don o don ne muhamadu bɛ asitagafurulahi siɲɛ kɛmɛ wurudi walima siɲɛ bi wolonwula don o don ne b'o fɔ bon kira bɛ asitagafurulahi kɛmɛ kɛ don o don wala a bɛ bi wolonwula kɛ don o don alors que ala ko kira ma inna fatahana laka fatahan mubinan liyagfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara ala ko muhamadu ye jurumu min kɛ n y'o yafa i bɛna min kɛ n y'o yafa mais ala ye kira jurumu yɛrɛ kun tɛ ala kira la mais jurumuntan o y'asitagafurulayi kɛmɛ kɛ e ni ne k'an k'asitagafurula est ce que kɛmɛ man dɔgɔ anw na. Ah? mais kira jurumu kun tɛ kira la a tun bɛ si ka seli kira jɔlen muso a muso ye an ba ayisatu ko a ma don dɔ a ko ya ala ka kira ko ala ye alijinɛ garanti e ye ala ko a yafara e ma mais kira halisa ne b'a ye la e bɛ si ka seli i jɔlen f'i sen bɛ funu a ko ayisatu ma ko o tuma na k'e tɛ fɛ ne ka kɛ jɔn ye abdan shakura i tɛ fɛ ne ka kɛ jɔn ye wa jɔn min bɛ a ma barika da wa ɛ ala ko a yafara ne ma o tuma na ne kana seli bilen ka yafa ɲini ala fɛ mais n kan ka seli ka ala barika da ne kana seli pour que ka alijinɛ sɔrɔ parce que ala ko n bɛ don a kɔnɔ kaban mais n kan ka seli kɔni janko ka ala barika da. mais jurumu kun tɛ kira min na kira tun bɛ sun a tun bɛ ntɛnɛn sun a tun bɛ alamisaw sun ɛ anw ka k'an ka sun dan o ma o man dɔgɔ anw na tariman faamu de kira ma fɛn dɔw kɛ o kun ti dɔwɛrɛ ye ka d'a kan n'ale kun y'olu kɛ ka caya a mantonw bɛn'o wajibiya. kira nalen madina yahudiya muso dɔ ye pwazɔn kɛ saga woro la saga woro a ye pwazɔn juguba k'a la ka taa di kira ma pwazɔn nalen sogo in nalen di kira ma kira ye i bolo don ko a bɛ sogo tigɛ yɔrɔ min na saga woro kumana saga woro in ko kira ma ko muhamadu kana n dun koyi pwazɔn kɛlen don n na ne ma d'i ma i bonya kama ne dir'i ma k'i faga de. mais o bɛɛ la kira ye muru kɛ ka saga woro in dɔɔni tigɛ k'a ɲimi u ye kira ɲininka ɲininkalibaw fɛ ko kira de fait que saga y'a f'i ye sogo k'i ma ko pwazɔn b'a la mais o bɛɛ la e kira y'a dun kira y'o kɛ mun na a ko nɔn ko ni n m'a dun ko sɛbɛnnibaga dɔw bɛn'a sɛbɛn ko don dɔ ko anw ni kira sigilen ko saga woro nana d'a ma ko a ma sɔn k'a dun mais n banna k'a dun kun min na k'u tɛn'o sɛbɛn o tuma na n'u y'a sɛbɛn ko n banna saga woro dunni ma ko n mantonw bɛna saga woro kɛ haramu ye u yɛrɛ kan ani sahabaw sigilen don dɔ la fiɲɛ bilara dɔ ye fiɲɛ bila jama na. mɛ kira b'a dɔn tigitigi mɔgɔ min ye fiɲɛ bila fiɲɛ yɛrɛ bilabaa b'a yɛrɛ dɔn seli kuma nana se mɔgɔ si ma wuli ko a bɛ taa seliji ta kira ko sahabaw ma ko an bɛɛ ka wuli an bɛɛ ka taa an ka seliji kura kuraya a y'o dabɔ mun kosɔn mun kosɔn min ye fiɲɛ bila k'o sutura tari i m'a faamu de bon n b'a fɛ k'a jira i la kira sallallahu alayhi wa sallama c'est à dire kira ye nin kɛ o kɔrɔ tɛ ko o ye wajibi ye mɔgɔw kan walima kira ma nin kɛ o fana bɛɛ lajɛlen kɔrɔ tɛ k'o ye haramu ye mɔgɔw kan mɛ ala ye min fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ma atakumu rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ni muhamadu ye min di aw ma ko a y'o minɛ ko a y'o minɛ n'a y'aw bali min na ko a y'a yɔrɔ majanya ka b'o la mɛ kira ma mɔgɔw bali min na kira ko jɔni ma aw kana arajaba sun kira y'o fɔ jɔn ye kira y'a fɔ jɔni y'aw kana sunkolomakɔnɔ sun kira y'a fɔ jɔni y'aw kana jɔminɛ sun maintenant kira m'o fɔ mɔgɔw ye o kira m'o fɔ tari i m'a faamu de kira sallallahu alayhi wa sallama fɛn fɛn bɛ mɔgɔw la bato dɔ la sunkolo daminɛnen don dɔ kɛra a la a ye nafila seli ni mɔgɔw ye don filanan a ye nafila seli n'u ye sabanan a ma sɔn u y'a ɲininka a bɔra k'u ko kira ma k'i ma ye dɛ aa ko ko bɛɛ ka ta k'i da i yɛrɛ bɛɛ k'i ta k'i yɛrɛ ye u y'a ɲininka k'a ɲininka ko ɲininkalibaw ma a ko ni n kɔntinina tan ko mɔgɔw bɛ nin fara seli farida kan ni n kɔntinina tan mɔgɔw b'a fara seli farida kan a ye dɔnnibaw ɲininka a la kuma min na alimami maliki y'a ka muwata malikiya dilan tellement que Muwatta malikiya ɲana a resira fɛn minnu b'a kɔnɔ a ka ɲi ka se hakɛ min ma masakɛ y'a ɲini imamu maliki fɛ ko i ka Muwatta ɲana kojugu ko an bɛna est ce que an t'a lajɛ k'a fara kuranɛ kan imamu maliki ko kalla ko kuranɛ ye kuranɛ de ye Muwatta ye ala danfɛn dɔ ka kuma de ye ko ala ka kuma ka ɲi a dan na danfɛnw ta ka ɲi u dan na sabu fili tɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ mɛ fili bɛ se ka ye danfɛnw ta la tari i m'a faamu de sabu ninnu tun ye dɔnnibaw de ye u bɛ ala dɔn u bɛ ala kira dɔn k'u tɛ ɲɔgɔn contre la mɛ mun ye silamɛya baaraw gɛlɛya anw fɛ bi ne ni e bɛ ɲɔgɔn contre la an ka c'est à dire ne tɛ e fɛ e yɛrɛ tɛ ne fɛ o y'an cɛla de ye lahara o bɛ ɲɛnabɔ mais ala y'a ka diinɛ bila nɔ min na an kana fɛn fara o kan min t'o la e bi an kana fɛn bɔ o la min t'o la maliyɛn bɛ yɔrɔ min bi maliyɛn jurumu ka ca ka se hakɛ min ma bi ramadan ramadan ramadan ramadan yɛrɛ kɔrɔ ye di de a ye mɔgɔw ɲininka Ramadan u b'a fɔ ko sunkolo tɔgɔ ye arabukan na ko Ramadan ɔ e ka ɲininkali kɛ tan ko Ramadan ye arabukan de ye sunkolo tɔgɔ ye Ramadan arabukan na ko sunkolo yɛrɛ kɔrɔ Ramadan kɔrɔ ye di bamanankan na Ramadan kɔrɔ de ye ko fɛn kalama arabu arabukan mɛn mɔgɔw tulo b'a la Ramadan yɛrɛ kɔrɔ de ye bamanankan na ko fɛn min ka kalan fɛn kalama fɛn kalama sunkolo yɛrɛ tɔgɔ dalen don o de la o tuma na ni mɔgɔw k'u b'u yɛrɛ entraîner an jurumu ka ca ka se hakɛ min ma nin kalo ninnu taalen bɛn nin tile girigiri ninnu ma silamɛ ka sun o la dɛ e ni silamɛ sunna i nege bɛ dɔgɔya manamana bɛ nege bɔ i la et puis a ka ca a la ni maliyɛn yɛrɛ sunnen don ah ala kuta ko caman bɛ yen o bɛ nege bɔ a la parce que a bɛ kuma dɔw fɔli dabila parce que n bɛ sun na a bɛ sinima dɔw lajɛli dabila parce que n bɛ sun na a bɛ yɔrɔ dɔw lataali dabila parce que n bɛ sun na fɛn dɔ nege b'a la a b'o to yen parce que n bɛ sun na hali ni kɛlɛ nege b'a la a bɛ kɛlɛ to yen sabu n bɛ sun na. a bɛ nenini jugu dabila parce que n bɛ sun na mais est ce que n'o o tigi ka sun cayara a tɛ ala fɛ teriya sɔrɔ mais e b'o gɛn ka bɔ o ma mun na ala kira m'a kɛ ala kira ma la balimakɛ sabu an ka mɔgɔw lasun ta'awanu ala al-birri wa taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranya kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala bato kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko kɛ kan a kana ɲɔgɔn dɛmɛ ala kuta kan diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min la bi tile bɔ ni tile bin ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ joli kɛ ala ye anw bɛ joli di ala ma an bɛ joli kɛ ala la an bɛ joli minɛ ala la a balimakɛ n'a denkɛ mankan don nurudin el hadj banjugu dumbiya bamakɔ yirimajɔ aw tɛ tɛ bugu sɛsa sɛgɛn ne filima ban t fɔ sinsi bilalen kɔ ɲɛfɛ walima sɛti bilalen kɔ ɲɛfɛ sisan fɛ disɛ disɛ tma babu n ko sisan fɛ disɛ disɛ walima sisan ka ka sisan ka ban ni lahɔrɔma kalo ninnu kɔnɔna na salatul awliya ye i jija i k'a kɛ salatul awliya ye i b'o dɔn wa maa ɲumanw ka sali jɔko naani jɔko naani bani ni degun bɛ dutigi kan. walahi n'i tora k'a kɛ ala bɛ dɛgun bɔ i kan dɛgun bɛ dudenw kan n'i tora k'a kɛ ala bɛ dɛgun bɔ i kan i ye jamanatigi ye dɛgun bɛ i ka jamana kan n'i tora k'a kɛ a président IBK k'a k'a janto nin na a bɛ nin lase président ma n'o ye IBK ye a ka to ka nin nafila seli sɔn tarima faamudi n ko a ka to ka nin nafila seli IBK to i ka nin nafila seli su fɛ dugutila fɛ i bɛ to ka wuli sɔn i bɛ nafila seli ka mali kalifa ala la n'o tɛ mali ko in tɔ kɛra an t'a dɔn an bɛ min kɛ ye jamana ɲamina ɲami cogo bɛɛ lajɛlen la mɔgɔw ɲɛna bi ba kuma o kuma a tɛ kɛ ka ban n'an ɲɛna bi suma kuma o kuma kalaya wɛrɛ bɛ wuli fan dɔ fɛ solution bɛɛ dɔ kɛra sa sigi sigi joli kɛra n'i ye ko di mɔgɔw ma n'u m'a dilan i yɛrɛ ma se k'a dilan président ko in di ala ma tarima faamudi ko in di ala ma IBK i bɛ wuli dugutila fɛ i bɛ jɔ ko naani seli

n'i ye tahiya kalan i tɛ salamu bila dɛ i bɛ wuli k'i jɔ ka taa jɔ ko sabanan la i bɛ alifatiya kalan i bɛ kuluhu walahu kalan siɲɛ bi saba jɔ naaninan i bɛ fatiya kalan i bɛ kuluhu walahu kalan siɲɛ bi naani n'i ye salamu bila kuma min asitagafirulaha asitagafirulaha asitagafirulaha i b'o siɲɛ kɛmɛ kɛ.

i bɛ nin wurudi siɲɛ bi wolonwula siɲɛ bi wolonwula bani n'i tilara sari bɛ ka k'a ɲɛfɔ IBK kelen tɛ dɛ e yɛrɛ k'a k'a kɛ ne ka ka k'a kɛ mali bɛ yɔrɔ min bi malien bɛɛ k'a ka nin kɛ sa sari an ka jamana in yɛrɛ dilali an k'a di ala ma quoi wa ala ka mɔgɔ di min b'a dilan a bɛ min bolo bi ala k'a to ka se dɔ nɔgɔya ya ka se k'a dilan n'ale yɛrɛ tɛ ala ka taa n'a ye min bɛ se k'a dilan ala ka na n'o ye. tarima faamudi wulibali don dɛ n bɛ min fɔ IBK a k'a jija nin nafila in na han tarima faamudi parce que tuma dɔ ɛ fɛn minnu bɛ fɔ a ye kuranɛ jigin dɛ ni kuranɛ jigin don kuranɛ dama min jiginna mali kɔnɔ sa a bɛ kun kamiyɔn kɔnɔ. minnu b'an nɛgɛn kuma bɛɛ an bɛ taa kuranɛ jigin misiriba la tiɲɛ tɛ dɛ kuranɛ fɛn bɛɛ bɛ jigin misiriba la a si tɛ minɛ parce que minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ kalan la a si tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ban bɛ ɲɔgɔn na ɛ olu dusukun finnen ɲɔgɔn kɔrɔ ala b'o minɛ yan ale yɛrɛ n'a ka minisiriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tabali kan ko conseil de ministre a ka minisiriw bɛ yen minnu yɛrɛ datigɛlen don ɲɔgɔn na. Ah, jamana ka minisiriw bɛ yen minnu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ jamana ka minisiriw bɛ yen minnu da tɛ don ɲɔgɔn da la olu bɛ se ka bɛn ka jamana dilan ah, o bɛ dilan cogo di minisiri dɔw bɛ yen a n'a ka cabinet maa si man di olu bɛ se ka mun dilan jamana ye i yɛrɛ mana da maa o maa na ko o b'a dilan o t'a o b'a tiɲɛ mɛ n balimakɛ ni ko sera nin cogo in ma ko ma ɲaami ka ɲaami ka ɲaami a da ala ma bayi walahi ala b'a dilan cogo dɔn tari m'a faamu ne ne ye maliyɛn de ye ne y'o f'i ye n tɛ parti au pouvoir la n tɛ opposition la mais n bɛ min kɔni na n ka maliyɛnya kɔni banni e m'o di i tɛ se k'o minɛ tari m'a faamu wa an bɛ dugawu k'an ka jamana ye anw tɛ waso ni jamana si ka nationalité ye ni mali tɛ mali de kɔnɔ yan anw bɛ yaala carte d'identité c'est à dire anw ka mali carte d'identité b'an bɔ an ka jamana kɔnɔ carte de séjour ɲininkali tɛ k'an na. a barika ala ye a barika ala ye ala y'an kɛ maliyɛn ye a barika ala ye gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ta ka bɔ a kɔnɔ kana tulonkɛ dugawu la dɛ bani dugawu bɛ kow dilan muso dɔ bɛ faransi a ye bonya bila ka na di yan n b'a fɔ walahi a ye bonya belebele bila ka na di yan c'est à dire ne bɛ min f'i ye bani wali ɲuman dɔnna o baraji o ka bon kuma dɔw la ka tɛmɛ wali ɲuman kɛbaa kan parce que ɲuman dɔnna de b'a to ɲumankɛla fari bɛ foni ne ye fɛn dɔ fɔ waati dɔ an balimamuso in ko ko ale ye o de lajarabi o ye jumɛn ye o de la ni ne ye fɛn min f'i ye a ka di n ye i k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ parce que ne karamɔgɔ bɛ fɛn fɛn di yan o b'a fɔ ne ye ko ne k'a kɔrɔbɔ bon ni ne yɛrɛ y'a d'i ma ne b'a fɛ i yɛrɛ k'a kɔrɔbɔ a bɛ fɛn dɔ kɛ e ye a t'o kɛ ne ye muso in a ko a denmuso de banana denmuso banana bana in nana don denmuso la fo ka taa denmuso ɲɛ fila minɛ a la a u y'a wele ale ni denmuso ni ɲɔgɔn cɛ ɛri naani de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye mɔbili ta a nana den lajɛ a bɛ taa den lajɛ tuma min na a donnen a y'a ye den ko a ma ko mama ne ɲɛ t'i la dɛ ale yɛrɛ kasira den kasira den bɛ dɔgɔtɔrɔso la a ko mama ne ɲɛ t'i la dɛ ale hakili ma foyi ye dɔgɔtɔrɔ ko bon a to an ma an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan olu y'u ka kɛta bɛɛ kɛ mais ale hakili nana na a ye ne ka wajulikan dɔ lamɛn ko ne ko o la kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa dɔ bɛ yen ko ni bana bɛ mɔgɔ la ko i b'a fɔ i b'i bolo da a tigi yɔrɔ min b'a dimi i b'a fɔ bisimilahi bisimilahi bisimilahi siɲɛ saba

kira ko ni bana bɛ mɔgɔ la n'i y'i bolo d'a kan ka nin fɔ ko ala bɛ bana in ta ka bɔ yen muso ko ale hakili jiginna o la ale ye o fɔ ji de la ko den k'a ɲɛ ko a la terima faamu den ye a ɲɛ ko a la heure damadɔ o kɔfɛ den ko a ma ko mama ko n bɛ k'i ye mais n bɛ k'i ye i b'a fɔ saba saba n bɛ k'i ye i n'a fɔ mɔgɔ saba saba tile fila bɛ dafa kuma min ko walahi ale ko den ma den k'a ɲɛ ko tile saba bɛ dafa ala ye den ɲɛ segin a ma terima faamu dɛ bon n balimakɛ n balimamuso ne ye nin di fi sabilillahi ni i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ne m'a fɔ kira de ka hadisa don terima faamu dɛ kira ka hadisa nin dɔnnibaa bɛɛ tulo b'a la a bɛ kira ka sɛbɛnfɛn bɛɛ kɔnɔ bisimilahi bisimilahi siɲɛ saba alahu akubaru alahu akubaru siɲɛ wolonwula a uzu bi izati lahi wa bi kudiratihi min sari ma ajidu wa uhasi a ko a balimamuso dɔ fana bɛ yen ko o fana banana u ye ci fɔ a ye minkɛ ale taara o lajɛ dɔgɔtɔrɔw y'a jira k'a fɔ ko o ka tile tan ni duuru kɛ tile tan ni duuru ko a tɛ baara kɛ ko bon muso y'a ye tile tan ni duuru tigɛlen ka bɔ ale ka baara sara la vraiment ale bɛna a ye o ye pɛrdi ba ye a ma a jɔrɔ la bana yɛrɛ tɛ bilen dɛ a bɛna tile tan ni duuru min kɛ so kɔnɔ vraiment o ye balawu ye ko ale taatɔla yen ko o ma ko o ka tulu bila a ɲɛ o ka tulu dɔ ɲini ka bila a ɲɛ o ye tulu ɲini ka bila a ɲɛ ale selen yen a y'a fɔ tulu la k'a di o ma ko a ka tulu mu a la o ye tulu in de mu a la su fɛ bilahi dugu jɛlen a taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ ko a ko e bɔnna k'a bɛ se ka taa baara kɛ. bon i ye kow ye sa bani an balimamuso ye ci bila ka na a ye bonya bila ka na di yan ko tiɲɛ tiɲɛ na ale t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ min fɔ mais ale kɔni bɛ min kɔni fɔ o de ye a b'an fɔ a b'an barikada an k'an cɛsiri an bɛ ka min di silamɛw ma a bɛ ka min ye an yɛrɛw t'a bɛɛ dɔn donc an b'a fɔ k'a barikada ala ka hɛrɛ k'an n'a ye bon n'o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso dɔ fana musokɔrɔba don a ye bonya bila ka na a den de kun jarabira sara ale de kun ye dugawu den da di den kun ye dugawu den dɛ den kun bɛ maloya cɛman de don dɛ mɛ den kun bɛ musoya baara bɛɛ kɛ ale ye a bɛ maloya k'a ɲɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ la tilekan d fɛ jɛɲɔgɔn juguw ye den de kɛ dulɔminna dɔrɔkutala ye don o don maa bɛ lɛbu la du kɔnɔ ale lɛbulen don maa kuma sulilen don ale kuma sulilen don tellement que den ka dulɔ n'a ka dɔrɔku ko mɛ ale ye mɔgɔ bila ka na ne bara ko ne ye fɛn dɔ fɔ n'o ye suratu taharimu ye ani ala bɛ nabi ɲuman tan ni seegin tɔgɔ fɔ suratu lanaami kɔnɔ n'o ye ala b'a fɔ wa tilka hujjatuna nabi ɲuman tan ni seegin bani ne y'a d'i ma n'i ye suratu taharimu sɛbɛn ka wa tilka hujjatuna sɛbɛn nabi ɲuman tan ni seegin in tɔgɔ b'a la k'a nasi bɔ ka to k'a kɛ dumuni na k'a di den ma walayi bani n'a bɛ dulɔ min a bɛ dulɔ bila n'a bɛ dɔrɔku ta a bɛ dɔrɔku bila walayi ɛ ala ne m'a fɔ ne b'a bɔ a la dɛ banjugu domiya tɔgɔ t'a la kuranɛ aya de don nɔɔrɔ min bɛ dusukun na ɛ ala kuranɛ aya nɔɔrɔ de bɛ taa dulɔ ni seitanɛ sama ka bɔ yen a ko walayi bi ale den tɛ sigɛrɛti min a den tɛ dɔrɔku ta den tɛ dulɔ min bi bi na ale bɛ se k'a fɔ ale den b'a bonya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne ba ala k'i sara a ye bonya min kɛ ala k'a n'a sara tari i m'a faamu de dɔ fana ye bonya bila ka na bani an ka ka mɔgɔw ka ɲuman dɔn kuwa walayi a ko alihamdulilahi rabili alamin an ye salatul fatihi min ɲɛfɔ o don ko i komi waati sera n y'a cogoyaw ɲɛfɔ i ye salatul fatihi ani kuranɛ fatu fatuhu faralen ɲɔgɔn kan c'est à dire da mana tugu i ɲɛ cogo o cogo ala bɛ yɛlɛyɔrɔ di i ma ni a cogoya ye an balimamuso nana ko ale y'a ta a y'i ko a la min kɛ koko saba a ma dafalen bɔ dɛ a ye koko saba de kɛ koko sabanan don ko ala y'a jira a la ko u ka so kɔnɔ u yɛrɛ ka du kɔnɔ ko a bɛ to k'a sigi yɔrɔ dɔ la sɔgɔmada fɛ ko a ka taa dingɛ sen yen ko fɛn dɔ donnen don yen n'a ma bɔ ko a ka foyi tɛ ɲɛnabɔ cɛ o cɛ mana woro bɔ a nɔfɛ a ko bɛ jɔ sira la cɛ o cɛ a dɔgɔninw n'a den filanw a bɛɛ furula a ye nin ye siko de la tile sabanan don a y'a dɔgɔkɛ wele k'o ka taa yɔrɔ sen a bɛ sɛji de ta k'i sigi yɔrɔ in na u ka sokɔnɔna bɛɛ ye fara ye a ko dɔgɔkɛ yɛrɛ ko ale ma ko mɛ ko fara bɛ yɔrɔ min na ale ko nɔn k'u ka bɔ yen u ye fara siɲɛ ka a labɔ min kɛ u taara sɔrɔ daga dɔ de sigilen don dugu jukɔrɔ a falen don saribɔn la daga sigilen don ale bɛ sigi yɔrɔ min na daga de sigilen don dugu jukɔrɔ a fan bɛ saribɔn la ala barika la ala k'a k'a ka siri tigɛlen ye yarabi ala k'an nawasa n y'a fɔ a ye a ka koli tɔ continuer a bɛna fɛn wɛrɛw ye min tɛ nin si ye o la ala k'a ɲɛ ka d'a ma yarabi ala k'an kunna diya ala k'an laban ɲɛ yarabi ala k'an lawasa hami dogolen bangelen min bɛ ala bolo ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min tɛ ala tɔɔrɔ ala k'an mago dilan ala k'an jigiw tugu ala ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya ala k'an ka jamana ɲɛma jɔ kira bonya kosɔn kuranɛ barika kama maa ɲumanw barika kosɔn walijuw barika kama a balimakɛ n'a ka garibukɛ mankan don nuru di ala banjugu dunya t fɔ ni sisi kɔfɛ walima se tu kɔfɛ sisan sisanfɛ dɛsɛ walima sisan ka ka wabi hakɛ sa la ale fa la sa la ale minɛlifa in na wala ha minɛ wari den na sari bin na wa sotɛ wa ati minɛ la in na